sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Mali Tribune n'a ma ɲɛ ko an farala ɲɔgɔn kan an k'an kuma cogo dɔn mhm. journaliste Sedu jamana in bɛ yɔrɔ min bi mm. sɔrɔdasiw mm. u tɛ tulonkɛ journaliste Sedu k'a dɔn u nana jamana dilanli kama ani mm. jamana baara kama maa o maa n'i k'i bɛ nkalon da k'a da u la mhm. i ta fila ni tila maa min kɔni bɔra a kalama n'o ye siyɔrɔ bila o ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ye Umaru Mariko n'a ka cɛya kabini diɲɛ kununko Umaru Mariko n'a ka kuma gɛlɛn mhm. kabini diɲɛ kununko mhm. Umaru Mariko n'a ka jagɛlɛn n'a ka jafarinya e ko ji ma jigin a ka to la de eh? kusu kusu eh, ka bɔ eh, ɛɛ cɛ taara Umaru Mariko taara Umaru Mariko ye telimani ta kɔsayi ɛ jamana in tiɲɛna dɛ Umaru Mariko bolila ayi tiɲɛfɔlaw de nana

Wa a taara dɛ. Ne kun bolo a bɛ saya kɔni fisaya boli ye. Journaliste Sedu. A bolila? Nin kɛnɛ kan. Ɔhɔ. Adama ye weleweleda kɛ. Ɔhɔ. I k'a dɔn hakili jiginna mars kalo san 1991. Unhun. A donnama in kama. Ɔhɔ. Cɛngana cɛngana minnu ye kɛlɛ in kɛ. Ɔhɔ. A bɛɛ lajɛlen kun tɛ kɛnɛ kan sa. Tiɲɛ. Nka minnu kun bɛ kɛnɛ kan wasa don l'o olu la. Unhun. Journaliste Sedu i k'a dɔn Adama. Un. A y'i fori goyi. Goyi. A y'i fori ka bɔ a dulokiba kɔrɔ nkami. Aa. A ko. Ɔhɔ. Maa o maa taara kɛnɛ in kan. Unhun. Olu i taakun ye hakilijigin ye. Un. Nka i taalen kuma fɔ kuma min n'o o ye o bɛ kungosi ma olu ma kɛnɛ dab'o kama o yɔrɔ Adama a y'i fori ka bɔ a dulokiba kɔrɔ ayiwa ɲɛ gɛnna kɔni bɔlen bɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ani Cɛbilen Daramɛ ɔ nka adama kɔni y'a ɲini Cɛbilen Daramɛ ye min fɔ ko sɛbɛkɔrɔ tile journaliste Sedu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi jamana ko sɛbɛw bɛ ɲini ka dabɔ Umaru Mariko bolila yɔrɔ o yɔrɔ jamana min kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ tulonkɛ tɛ yen bilen ka sababu kɛ min ye min ka di n da ye n b'o fɔ i k'a dɔn na ni min ka di n ye tegelumani minnu ka di n ye n b'o fɔ para n sigilen don n nɔ na n dɛsɛra n de yɛrɛyɛrɛ a ko o tɛ bi tile ye Asimi Goyita tile journaliste Sedu k'a dɔn cɛ o cɛ min farati kuma lankolon fɔli la u dun tɛ bin maa kan koyi. e e Umaru Mariko sɔrɔdasiw bɛ nin wulikajɔ in na fagali min dara Mali sɔrɔdasiw ka banbaanciya wale la ka bin u kan ka taa nkalon tigɛ k'a da u la ka taa mugu jugu don u ɲɛsira la sɔrɔdasikɛ dama min tora nin ko in na olu ka nin jɛya wale in kɛ ka wulikajɔ boloda mun na e ka tila ka taa i jɔ kɛnɛkolo jalan kan ko n taara bin siwiliw kan ko k'olu faga i ma taa kɛnɛ kan i ma mugu ci a ma k'i ɲɛna Sedu k'i k'a dɔn n'i y'a bolilen hmm. dalu de t'a bolo a yɛrɛ b'a dɔn min b'a kɔfɛ nin ye sɛbɛn ye nin ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔ ne bɛ min ɲini Asimi fɛ ee u k'a to yen umaru mariko awɔ ee asimi t'a kɔ n ko kiiri de b'a kɔ Eh, kiiritigɛlaw k'a to yen nin kelen la sa procureur de ye convocation caman a bɛ dugu jɛ a ka kuma bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ o procureur de ye convocation caman ni pkɛ dun y'i kɔnfɔke a jaabi dɔn ne don ee'o si dɔn e pkɛ man kɔnfɔke ko tora a jaabi dɔn don ne ko ni pkɛ b'i kofɔke o u bɛ mun de fɔ de ye e bɛ fɛ k'o dɔn wa e ma dɔ k'a la man de yɛrɛ a ye pkɛ i bɛna don sisan tife saba nɔ

N t'a dɔn e de bɛ maa ninnu dɔn ne tɛ maa si dɔn u la ne t'u dɔn fiye ko ale mali la ko ne t'i dɔn a tɛ bayi i bolo don a yataraw ni a musa gindow ni a aba mayigaw a n'a abdramani mayiga ninnu n b'u bɛɛ dɔn u bɛ cɛ kelen don a fɔ ko o fana man ɲi dɛ tu n b'u bɛɛ dɔn a jo b'a la o min bɛ sɔn min ma ah. min dusu ka teli min ah. dusu man teli a jo b'a la dɔw bɛ ni convocation dir'u ma u bɛ sin ka ne wele ko ah. ne ko e bɛ nin dɔn n ko ee karisa de ka convocation don wa ee wa taa deli kɛ n'o tɛ e e ti kasi kisi premier cabinet ma fiyewu maa sigi ti maa sigi ti ala k'an kunna ja ya rabi ala daba tunkara ne bin tɛgɛ don naamu min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura masiribaa tɔgɔ ye mahamani ture ye ture mahamani ture ko mm. maa ka kɔmɔsuruku welele a b'i ka kara f'i ɲɛna e kana siga jɛkulu min sigilen bɛ tabitali pulako u taara se an ka jamana a fanga ɲɛmaa ma n'o ye premier ministre ye mm-hmm. docteur shogɛli kokala mayiga mm-hmm. u taara ka taa kuma ɲɔgɔnya shogɛli yɛrɛ a y'u wele k'a fɔ u ka na u ka sigi ka kuma sabula ale tulo bɛ kuma misɛnnin na a tulo bɛ mankan misɛnnin na o tuma fulaw ka jɛkulu n'o ye tabitali pulako ye hali n'a y'a sɔrɔ fula bɛɛ t'a la bi bi in na u bɛ ka kuma fulaw tɔgɔ la o tuma a ye na mun de b'aw dusukun na mun de b'aw kɔnɔ a ye n'a ɲɛfɔ jamana yɛrɛ ta ye min ye an bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye n'o kɛra bɛɛ bɛ na Sɛbɛnnikɛla ko, unhun, a ko fɛn min ye tabitali pulako ye, unhun, a bureau min n'o bɛ baara la, unhun, maa ma to kɔ, un, premier ministre jabaaya la primature la, unhun, fɛn min ye kɛnɛba in ye o nana sigi, un, kuma bɔra ka bin panpala, un, mun de b'aw fɛ jamana ko la a y'a ɲɛfɔ, unhun, mun de gɛlɛya ni gɛlɛya b'aw kan aw hamina ye mun ye, unhun, a y'a ɲɛfɔ, unhun, sɛbɛnnikɛla ko, naamu, a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kuma ye a nana bɔ ka bin mhm. nka n'i ye kuma taatɔ n'a natɔ segin k'a lajɛ mhm. i bɛ kala turu ko kelen de la o de ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko ah. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min mm. jamana in kɔni a binna juguw tɛgɛ mm. jɛkulu dɔ nana i fara ka bɔ maa tɔw la mhm. k'a ɲɛmaya di amadu kufa ma u k'o ma katiba di masina ni masina fɔra mm. dugu dɔ bɛ segu min don a ye masina ye nka masina ye marabolo de ye min dɛmɛna segu fanga kɔfɛ min kɔni kɛra fulaw ka jamana ye u ye seba sɔrɔ ye a dɔn u ye dugu in kapitali kɛ amidalaye sɛbɛnnikɛla ko o fila fanga min n'o sigira n'o ye seba sɔrɔ ka makaama ba sɔrɔ n'o ye segu kɛlɛ kɛ o fila fanga in amadu kufa ale de bɛ o yɔrɔ in de la o fanga bolo in kun sigilen bɛ yɔrɔkɔrɔ minnu na dugu ni sɛrikili ni région minnu na a b'a fɛ k'olu de kamaru ka fara ɲɔgɔn kan ni ka yen kɛ fila jamana ye mais fila jamana min n'a bɛ baara kɛ diinɛ ye mm. ani alikuranɛ ye mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm-hmm. a ko hakilina jugu min n'o taara amadu kufa fɛ mm. tiɲɛ don a bolo maana bɔlen bɛ yɔrɔ min nɔfɛ mm-hmm. yen sigibaa fanba ye fula de ye i n'a mm. dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya kɔni binna an balima fulaw u bɛ taa y'o gɛlɛya cɛman gaki sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sanda mali a sigilen bɛ dingɛ de kɔnɔna na wa yɔrɔ min ni sɔrɔdasiw taar'u nuturu ye n'o ye jɛnɛ marabolo in ye san seegin fo ka se san dama a tɛ si maa si la ka se mɛri kɛrɛbɛtɛ perefɛ kɛrɛbɛtɛ kɔmandan kɛrɛbɛtɛ hali gubɛrɛnɛma ka maa gansan hali zurunalisi koladɔnnen n'i sera yen banbaanci ninnu u bɛ karaw k'i la k'i minɛ k'i kɛ jɔn ye n'u m'i faa k'i kunkolo tigɛ u b'i feere
hali jeli jeli jeli yɛrɛ de faa ka di u fɛ
ee la hawula wala kuwatɛ ala kan'i se yen e ninnu ti silamɛ koyi ni misi wɛrɛ dir'i ma tɛnɛn ɲari ko ko jeli nata t'i faa awɔ ni misi wɛrɛ dir'e ma mura tɛnɛnku wala maribugu t'u gɛngɛ ka na wa n y'a haramu ayi o kun ye kunun ko ye o ye de bi wa mura furala k'a jɛ pewu ɔhɔ ee ni misi wɛrɛ dir'i ma t'u gɛngɛ ka na n ka taa hali kɔnɔ tɛ wuli ɲɛ bin na ee ala naam asimi ye maaw bila ka taa fura ɛseke sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye mura ye mm. a kɛra kungokolo fantabada ye mm-hmm. maa ti don maa ti bɔ mm. yen kɔni kɛra a dama jamana de ye mm. fɛn min ye tubabuw fɛ yen u b'a fɔ yɔrɔ min ma état islamique mm-hmm. au grand sahara mm-hmm. olu kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔ de tigɛ ni ka jamanakuntigiw minisiriw an'u ka diinɛ ɲɛmaaw sigi yen fɛn min ye mura a n'a marabolo ye jɛnɛ kungokoloba in ale kun kɛlen bɛ i n'a fɔ o ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mura dun a bɛ mali dugukolo de kan mhm. a bɛ moti région na jɛnɛ o sɛrikili don sɛbɛnnikɛla ko mhm. a ko fɛn min ye dugumaw ye mhm. u degera min na o de ye k'a fɔ fɛn min ye dugumaw ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ se t'u ye sa o tuma an ka pandalo tigɛ an ka bonmosi bila an denw ani se an bolola nafolo an k'o bila ni nin terrorisme ninnu ka bolo kan sabula n'an m'o kɛ fɛn min ye faali ye u na digi k'an na sɛbɛnnikɛla ko murakaw an'a lamini dugu caman bɛ yen minnu bolo nana tuma min ni ka da u kɔ taafan t'u ye nafan t'u ye n'i ye wari sɔrɔ o tuma fɛn min ye murakaw ye olu kɔni diyagoyalen de don nin kojugukɛla wale ninnu ni k'u niyɔrɔ bɔ i muso t'i ta ye i den t'i ta ye i ka nafolo t'i ta ye i ka foro t'i ta ye i fini doncogo t'i sagoya la wa hali kumakan tɛ se ka kɔrɔta misiki tɛ se ka zuwe balɔntan kɛrɛbɛtɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko murakaw sɛgɛnna u ye kulekan bɔ jamana faamaw la o tuma a fɔra ko armée ye fanga sɔrɔ u bɛ ka yɛlɛ sanfɛ anw tɛ jamana den dɔ ye wa yala jamana a ɲinɛ kɛlen bɛ anw kɔ wa a ye dɔgɔnɔ jamanaw bɔ bolo la o tuma anw minnu ye fulaw ye ni tɔɔrɔ binnen bɛ anw kan anw ye mun de kɛ an dun bɛ impôt sara i b'a fɔ jamana den tɔw munna armée tɛ na anw bɔ bolo la murakaw ka kulekan de filɛ o de kɛra o don o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko mun na armée tɛna an bɔ bolo la armée ko a y'a jɔ k'an kɔnɔ mm. o tuma o yɔrɔnin bɛɛ mm. u ye wuli ka jɔ ani labɛn daminɛ u ko min ma surveillance mm. su ani tile ka kɔlɔsi kɛ maa minnu bɛ don maa minnu bɛ bɔ telefɔniw radari minnu nalen bɛ n'i ye telefɔni ci ka sin k'i ka telefɔni intercepter caw Top k'a dɔn i ni maa min bɛ kuma na Ahan. a bɛ kuma min fɔ k'a lamɛn Ɔ. ka kuma in dafan n'a kunfilenna dɔn Mm. sɔrɔdasiw nan'o de daminɛ Mm, ka mm. kibaruya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Ɔn. u kɛlen ka kibaruya sɔrɔ Mm. fɛn min ye doroni ye Mm. ale ye avion ye min bɛ pan ni maa ɲɛ t'a la Mm, o nana kungokolo yaalali daminɛ Mhm. a bɛ tile tan ni duuru bɔ Mm. doroni bɛ yaala a bɛ taa a bɛ segin maa ninnu ka dogoyɔrɔ an'u taafan ye fɛn o fɛn ye A dɔnna. ka dugumaw jateminɛ maa ninnu bɛ kulese dugumaw na yɔrɔ o Ahan, yɔrɔ ahan. minnu bɛ si bon min kɔnɔ Ahan. u bi don tu min kɔnɔ Ahan. u bi ko o ko kɛ k'a bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ renseignement fara ɲɔgɔn kan bon u- u- Umaru ko ka kuma don jaja a bɛɛ ɲɛdɔnnen don a bɛɛ ɲɛdɔnnen don kɛ Eh, Ɛ, n ko a- mura- a- a jono ka boli han n ko murakaw de kumana ee Eh. ee ee murakaw de ko armée kana i ɲɛ bɛ mura min n'a tɔgɔ bɛ fɔ Ɔhɔ. ɛɛ cɛŋana don ɛɛ ala sogoba bo bɛ ca kɔfɛ Unhun. sori birama sila Ɔhɔ. Général Sori- sori Sori Birama Sila. a- a faso de ye yen ye Alahu akibaru, unn, je te dis hein, unn, Zɛnɛ Sori Burama, Sori Burama sila faso de ye yen ye, Alahu akibaru, et sa deuxième ville natale i y'o Ɔhɔ, dɔn wa? ayi. a wolodugu filanan Ɔhɔ. a yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ min y'a faso ye Ɔhɔ. ɛ, Kalakɛ ee, c'est ee, sa deuxième ville natale ee, ee, ee, et je sais hein, mais o bɛɛ jihadisiw bɛ nin bɛɛ rɔ bi, mais justement n ko Saya ye problème- mɔnɛ ye dɛrɛ. ɛ, n ko saya de ye mɔnɛ ye, unn, naam Sɛbɛnnikɛla ko armée y'i labɛn o tuma n'a ma ɲɛ nin kɔ armée bɛɛ dama ka k'a la fɛn min ye armée a cɛŋanaw ye force spéciale minnu ye ŋanabaw ye minnu n'olu kolo kɔgɔlen bɛ ɲa rɔ Mura kɔni a kɛ baji ani kɔji de kɛlen bɛ k'a lamunumunu a tɛ si la k'i bɛ mɔbili boli ka don sabula n'i ye mɔbili boli dɔrɔn i bɛ nin nun su ba la da kelen fɛn min ye da kelen tuma fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u ye labɛn sabati fɛn min ye hélicoptère yɛrɛ dɛ u ye sɔrɔdasi cɛŋana cɛŋanaw k'a kɔnɔ i b'a ye film na cogo min k'u fili ka jigin para la commando commando u bin'u cun jasaw pop u cunnen jasaw fɛn min y'u ka mugu jugu ye u ka sac à dos ka fara u ka marifa jugukaw kan u b'o sama ka jigin o fɛnɛ bɛna bin giriw sɔrɔsiw bi jigin cogo min u bi jigin de hélicoptère nana ka n'i nun turu dugu la gaki a gaki ani fɛn min ye commando spécial ye olu k'u kelu ka bɔ k'u pan k'u cun k'u jɔ u pan k'u cun k'u jɔ a o y'a sɔrɔ jihadisiw terrorisiw labɛnnen bɛ kiriw kiriw kiriw sɔrɔsiw y'u kunbɛn gidiw gidiw gidiw u karila ɲɔgɔn na yangadi ni yeye sɛbɛnnikɛla ko a ko yangadi ni yeye bundeni nana daminɛ sendɛgɛ ni kolaba sabula mɔbili kun tɛ si bolo moto bɛ ninnu bolo an ka mm. sɔrɔsiw b'u sen na mm-hmm. u bɛɛ k'u yara cogo min u bɛ k'u yara ten cɛŋana cɛŋanaw mali armée kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'i nifili an ka Mura tɔgɔ ta fɛn min ye tile u bɛ taa bin waati min na mm. kɔnteli nana kɛ mm. fɛn min ye bamanju ye maa kɛmɛ fila ni kɔ o su yera o tuma an ka to dugu kɔnɔ

maa banna han maa banna a bila ten sɛbɛnnikɛla ko hali a ko fɛn min ye premier ministre ye a ko nin se min sɔrɔla aw yɛrɛ de balima minnu bɛ n'olu ye fulaw ye n'u sigilen bɛ mura olu de ye laɲini kɛ wa armée ni duguladen caman bɛ minnu dalen bɛ bamakɔ yan minnu jɛra ka baara kɛ min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ armée a ka mura wo misɛnninw a n'a donwo n'a taawo dɔn kɛlɛ in ka se ka se sɔrɔ ni se sɔrɔlen kɔfɛ ni maa dɔ wulila k'a jɔ k'a fɔ ko jalaki binna fulaw kan o tuma kɛnɛ filɛ kɔrɔfɔ b'aw bolo maa minnu kumana ibrahima cokari a k'u ti diɲɛ n'a ye k'a fɔ fɛn min ye fulaw ye mm. videow bɛ ka circuler mm. k'a fɔ fulaw ye jadisi ye o ti sɔn mm. maa bi saba ni duuru su yera ɲɔnɔ yanfan in fɛ u bolo sirilen b'u kɔfɛ o ye fula ye o tuma ko malidenw de bɛ fɛ ka fulaw diyagoya yɛlɛma ka kɛ jadisi ye wa fulaw dun ni malidenya ka kan maa si tɛ fulaw ni malidenya cɛ u k'u bi ma sɔn abu so ale ye guvɛrinɛri kɔrɔ ye ale ye tabitali pulaku ɲɛmaa ye a ko an bɛ don min na i ko bi mm. olu bisimilali premier ministre fɛ a diyar'u ye nka u bɛ min fɔ premier ministre ye mm. o de ye jateminɛ ni kɔlɔsi ka kɛ mm. maa kana fulaw ni kojugukɛlaw ɲaami ɲɔgɔn na mm-hmm. fɛn min ye wuli ka jɔ ani cɛsiri minnu n'olu kan ka kɛ mm-hmm. min bɛ se k'a to bɛn ka sinsin mm-hmm. o ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye olu ka tɔn ye n'o ye tabitali pulaku ye u ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye fura ka ɲini fura min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn yɛrɛ ka sinsin min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ a bɛ se ka lakana cogoya min na mm. k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna don mali kɔnɔ mm. fulaw ni siya wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ wala fulaw ni armée ni ɲɔgɔn cɛ mm. o t'olu fɛ ko ye o mm-hmm. tuma u bɛ min ɲini ah. fulaw ni ka lakana mm-hmm. fɛn min ye lagosi min bɛ ka taa ka lase fulaw ma k'a kɛ i n'a fɔ fula bɛɛ ye jihadisi ye a k'o ka sinsin fɛn min ye jamana ye a ka wuli ka jɔ ni kɔlɔsi k'o la min bɛ se k'a to maa ɲuman minnu bɛ yen tɔɔrɔ kana taa se olu ma mm-hmm. n'o ma kɛ bɛɛ ko jamana bɛ danger la abu so ko ten a ye kuma min fɔ a fɔ abu so ye a fɔ abu so ye fila bɛɛ tɛ jadisi ye nka jadisi a jalo so sangare ba si a fila ka ca dɛ bari a fila ka ca dɛ ayi o ye benzema ye sa kuma tɛ benzema don fila bɛɛ tɛ jadisi ye dɛ Premier ministre Anhan n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye Anhan kuma t'i fɛ a kɔnɔ unhun ale da ti fara tiɲɛ fɔli ma ayi sabula hali n'i kuŋolo be Ala sɔgɔ unhun ale kɔni a dala tiɲɛ ye min ye a b'a f'i ye piyan awɔ sɛbɛnnikɛla ko an docteur Choguel Kokala Mayiga an a y'u bɛɛ lamɛ un bɛɛ kumana k'i ta fɔ un Choguel kɔni sigilen tor'a nɔ na a ma dimi a ma futune a tor'a nɔ na naturel a y'u jaabi o de y'a kɛ premier ministre ye o a y'u jaabi a kɛlen k'u jaabi mhm. a ko fulaw n balima fulaw n y'aw lamɛn an ka jamana fɛn min ye jamana in ye danbetigi jamana ye mhm. jamana in ye kokɔrɔ jamana ye siya bɛɛ dama ka kan an ka jamana in kan nka aw ka da la k'a fɔ mhm. fɛn min ye armée n'u taara kɛlɛyɔrɔ la kojugukɛla i mana kɛ siya o siya ye n'i ye marifa da jɔ armée la an yɛrɛ bɛ marifa da jɔ i la an b'i fa filaya t'o la n ye maraka ye t'o la siya o siya n ye bɔbɔ ye t'o la n ye juguramɛ o t'o la siya o siya n'i ye marifa kɔni da armée kama i ye jahadi ye i bɛ fa wa i bɛ fa i bɛ fa a ko siyaya t'o la siya t'o la dɛ a ko n bɛ min fɔ aw ye fɛn min ye rébellion min n'a b'an ka jamana kɔnɔ terrorisme wale min b'an ka jamana kɔnɔ anw b'a kalama maa dɔw yɛrɛ b'a la o tɛ maliyɛn ye i tɛna filako kɔni f'o ma olu yɛrɛ tɛ maliyɛn ye o tɛ o tiɲɛ ye olu yɛrɛ ti maliyɛn ye mhm. o tuma k'a fɔ ko ko in ɲɛsinnen bɛ fulaw ma ah. premier ministre ko nkalon kuma nka n b'aw kulo lasɔmi fɛn min na k'o kangari d'aw ye ah. ne ka service de renseignement ye min fɔ n ye o de ye k'a fɔ surakaw ye rébellion min wuli kɔrɔ fɛ ko fulaw b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna wuli ale kulo b'o la mm. o tuma k'u k'u janto u kana bi o kɔlɔlɔ kɔnɔ sabula n'i binn'o kɔnɔ ah. a min bɛ ka kɛ tɔw la o bɛ k'u la dɛ. bɔn hali tamasɛki b'a la k'a t'u kana bi o kɔnɔ hali tamasɛki minnu filɛ minnu b'a fɔ azawadi fɛ tamasɛki caman bɛ minnu t'a la. o t'a la.
donc fila caman bɛ yen min t'a la nka fila fila fila ye fila ye dɛ awɔ premier ministre ko a ko fɛn min ye renseignement caman ye o b'u bolo k'a fɔ fɛn min ye intention ye o bɛ k'a fɔ fɛn min ye rébellion kura ye o b'a fɛ ka wuli wa ko ale ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ rébellion min b'a fɛ ka wuli seni seni k'o ye fulaw ka rébellion ye ko fulaw kana sɔn ka bi o piège kɔnɔ u kana don a la dɛ o da man di fulaw la o da man di jamana na o da man di maa si la. premier ministre ko mm. a ko fɛn min ye bi ye mm. wulikajɔw bɛ senna mm. maa minnu bɛ fɛ ka nin ko in kɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na mali dɔrɔn tɛ dɛ ah. Afrique de l'Ouest kɔnɔna na ah. k'u b'a fɛ ka rébellion in de wuli bon parce que euh, géopolitique politiquement n'i y'a jateminɛ de la Guinée au Sénégal ka taa Saralo ka na Kɔrɔtɔbani ka na la Guinée eh, eh, duma safor ka na Sénégal Sénégal eh, ka na Mali Mali ka taa Niger Cameroun jusqu'au Nigeria fila min b'a kɔnɔ dan t'a la a ka ca kojugu jusqu'en Éthiopie voilà fila bɔnnen don a kɔnɔ taa bon ko renseignement b'ale bolo k'a fɔ u bɛ fɛ ka rébellion wuli en Afrique de l'Ouest mais cette fois-ci avec les peuls jɔnni b'a fɛ ka wuli minnu ye terroristes don an kan minnu ye azawadi ko don an kan sisan u y'a dɔn ko surakaw ani minnu b'u nɔfɛ tamasɛkiw olu tigɛr'u la u b'a fɛ ka yɛlɛma fulaw fan fɛ
Ala ka ci ma tila wararanma tɔ bɛ o tuma fɔ abuso ye
a fɔ ɲɛma dɔ di di kuwa a ko di ɲɛma n'o ye somani danb ale fana ye kunnafoni di a ye kuma min fɔ o de k'a fɔ araranma min sɔrɔ araranma in b'a jira k'a fɔ fɛn min ye

Nka ka kun fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ
jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera Bamakɔ Kafo Jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
daba tunkara naamu bala cogo bɛ di jɔnti sedu ne bɛ n bolo bug ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko mohamed s traoré mamadu ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ mm. namara ka ban jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ni hakɛ ka kan jɔn sedu k'a dɔn minisiri min n'a bɛ kiri kunna a y'o de miiri ka taasi kɛ mm-hmm. jɔn sedu ka wulikajɔ boloda jɛrɛjɛkulu min sigira kɔsa in na a fɔra min ye kalanden maa kɛmɛ ani bi duuru Jɔn Sedu minnu bɛ taa kasobon gardienya kama mm. Jɔn Sedu mm. k'a dɔn k'a dakolon ti k'a filenkolon ti mm. u kun ye baara kɛ koyi min ni min dara a n'a fɔra ko baara bɛɛ lajɛlen ɲɛna ministre de la justice a ye jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mm-hmm. sabula sɛbɛnniw ani kunnafoni caman sera a ma mm-hmm. a y'a ye k'a fɔ concours de recrutement min n'a kun ka kan ka kɛ commission d'organisation ma baara kɛ ka ɲɛ jɔn sedu k'a dɔn ŋanamuŋanamu ni fiɲɛ caman de yera a la mɔɔw ma kɛ kelen ye jɔn sedu i k'a dɔn dɔw sɛbɛnna mm. ka sɔrɔ ni sɛbɛnni man kan dɔw taara ka sɔrɔ ni tali man kan jɔn sedu maa dɔw bɔra a la yɛrɛ i k'a dɔn bɔkun ma y'a la min ye minisiri ye a ye nin de jateminɛ kɛ sa ka wulikajɔ boloda a ko ayiwa an bɛ don in min na ko bi kalanden maa kɛmɛ ni bi duuru mm-hmm. minnu kun bɛ taa kasobon garidiɲɛya baara kama n'u k'u ma ko agent de la surveillance

Jɔnti sedu sɛbɛnnikɛla ko desisɔn min kɛra komisɔn in sigiba ye o desisɔn kelen wɛrɛ de taara ka komisɔn in dakolon ti k'a filenkolon ti u ye baara fɔ fɔ kɛ a ɲɛ dɛ jɔn sedu k'a dɔn awa minisiri mamadu kasoge a ko dakolon tira wa segin bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kan minnu taara u nisɔn kana diya koyi namara kɛra jɔn sedu k'a dɔn o tuma a bɛɛ lajɛlen dakolon tira k'a filenkolon ti segin bɛna k'a kan a ko mali bɛ dankan min na jɔn sedu nin damada damada de bɛ na ni ayiwa juguya ani gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni se t'u ye fɔda t'u bolo jigi sɛmɛyɔrɔ t'u la namara bɛ k'u la tilegan fɛ ka maa wɛrɛ ta ka bila u nɔ na jɔn sedu k'a dɔn k'o kan ka se ka tilen sa a k'o waati de daminɛ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ komisɔn in tira komisɔn kura de bɛna sigi wa da tɛ don a kuma na a bɔ fo waati wɛrɛ fo k'a sɔrɔ a ye dalu jɔnjɔ bɛɛ sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye mm. an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui el aji abe ayidara mhm. nin y'a ka sɛgɛn ye alu badara ayidara ko ah. ni sogo jugu dun ma ba tɛgɛ ko ti ban a ko fɛn min ye jamana faamaw ye mhm. mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa mhm. n'o ye banjugu dante ye a kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ jamana faamaw la sariya sɔsɔlen bɛ bin kɛlen bɛ kunnafonidilaw kan ni k'u ka hakɛ bɔs'u la n'o kɛra waati o waati fɛn min ye kunnafonidilaw ye u bɛɛ lajɛlen de bɛ tɔɔrɔ sabula n'i y'a mɛn jamana an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ni ka faso dɛmɛ o k'a sɔrɔ faso tɛ dɔw bonya u ka hakɛ la basiriki ture ale kun sugandira kunnafonidilaw fɛ k'a fɔ fɛn min ye jɛkuluba min bɛ n'a bɛ kunnafonidilaw u kunkanko jalatigɛ n'u k'a ma haute autorité de la communication k'a kɛ maa joli ye min bɛ taa kunnafonidilaw jɔyɔrɔ fa sɛbɛnnikɛla ko a ko basiriki ture mm. bolo ma ɲɛsin a ma dama koyi mm. kala yɛrɛ de tara a ye kunnafonidilaw fɛ mm-hmm. wa jama bɛnna maa saba de kan ni k'o sugandi mm-hmm. bɔ bɛ taa kɛ min kalama décret bɛ siɲɛ waati min jamanakuntigi fɛ maa dɔw bɛ duguma jamanatikuntigi nagakɔrɔ primature la ani ministère la mm-hmm. secrétariat général du gouvernement ani sécurité d'état la olu de nana bɛnbɛnbɛn de kɛ basiriki Ture kan fɛn min ye bɛnzɛnkɔniya yɛrɛ an t'a fɛ Basiriki Ture k'a sɔrɔ k'a tɔgɔ fosi ka bɔ a la mun na de sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ kunnafonidi baara ka gɛlɛn maa min bɛ yen n'a ye sɛbɛnni caman kɛ ka kunnafoni caman di gafe b'i bolo a ka c'a la i bɛ sɛbɛnni kɛ i ka kunnafonidiw ani cɛsiriw senfɛ i bɛ yɛlɛn maa dɔw joli kan olu ta tɛ b'u kɔnɔ u b'i sigi k'i kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko salon kɛlɛ ani ɲinan kɛlɛ n'an y'a fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ bɛ ban wa kɛlɛ tɛ ban sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Basiriki ye u nan'a sen bɔ a la a kun ma fɔ a ɲɛ yɛrɛ ma fɔ sans sans aucune raison sans preuve non plus ɛɛ o ka dɔ ɲɛfɔ sa ɛ sans explication mais o de man ɲi il faut qu'on donne une explication an a bɔra a la a dalu ye nin ye a dalu ye nin ye mais ni dalu tɛ yen dun a bɔra a la an bɛ se k'a bɔ a la wa se b'an ye o tɛ se ka ɲɛ o de kɛra o tɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko hmm. a ko fɛn min ye banjugu dante ye u y'a ɲininka yala nin ko min kɛra nin bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ hmm. banjugu ko nin ye sariya sɔsɔ de ye min n'a dankɛnɛmayara hmm. olu ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye jamana faamaw nagakɔrɔ hali jamanakuntigi perezidan asimi goyita waati min kunnafonidilaw bɛ taa sanbɛsanbɛ k'a la kuma in fɔra yen sɛbɛnnikɛla ko nka asimi tɛ Mm. sabula maa minnu bɛ sɛbɛn kura labɛn ka di asimi ma ah. olu de b'a conseiller olu de b'a bilasira olu ye asimi goyita don fili la a mɛnna jamanakuntigi yɛrɛ a bi da a bilasiralibaw la kojugu mm. o de fiɲɛba b'a ka ko la mm. basiriki ture ka ko fɛn min ye asimi goyita ye n'a kun ye ladilikanw ni kɛrɛfɛ kumaw lamɛn mm-hmm. minnu bɛ n'olu b'a lasɔmi mm-hmm. a ka ca la a kun tɛ bin ni filiba in kɔnɔ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko nka jamanakuntigi nana laban ka sɛbɛn tɛgɛnɔ bila u ko min ma décret décret min yɛrɛ n'i y'a gosi sariya ɲɛkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔra sabula kunnafonidilaw olu niyɔrɔ ka kan ka kɛ maa saba ye maa fila dɔrɔn de sɔrɔla u ye Basiriki tɔgɔ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi dɔ wɛrɛ tɛ kunnafonidilaw de ko anw ka dannayamaa ye Basiriki ye jɛkulu dɔ bɛ yen minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ka ban n'o ye ASSEP ye olu ka perezidan don ka ban fiɲɛ t'a la nɔgɔ t'a la anw dalen b'a la a ka t'an kunkanko ɲɛnabɔ olu ta mun b'a la bilen. aa anw de k'an ka maa di an votera an ye basiriki di mm. basiriki tɔgɔ bɔ kuma la mm. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko janfa kɛnɛkanda o de ye nin ye mm-hmm. binkani o de ye nin ye mm-hmm. n'i y'a fɔ jamana ka suma jamana ka basigi a tɛ se ka kɛ binkani ani sariya sɔsɔ kan o tuma fɛn min ye kunnafonidilaw bɛ min ɲini mm-hmm. basiriki a ka bila a nɔ na a lɛni an ma dɔwɛrɛ ɲini an ma fin ɲini an ma jɛ ɲini kunnafonidilaw ni hakɛ fɛn o fɛn ka kan cɛmancɛla fanga kab'a daminɛ a bɛɛ lajɛlen tigɛra fɛn min ye financement ye o tɛ sɔrɔ fɛn min ye aide à la presse ye o tɛ sɔrɔ hali kɔndarani minnu n'a tun bɛ sɔrɔ ministèrew la ah. fo n'a y'a sɔrɔ révélation bɛ dɔ sɔrɔ n'o tɛ a bɛɛ tigɛra révélation révélation eh. tu as un contrat dans un département ministériel ministériel il y en a pas u y'a bɛɛ tigɛ a bɛɛ o ka bɛn hmm. jamana bɛ gɛlɛya la hmm. nka kunnafonidilaw ka hakɛ ye min ye hmm. jɔyɔrɔnin min n'o kan ka ta ka d'u ma k'o fana bɔs'u la a ko dantɛmɛwale bɛ cɛ ɲɛji bɔ o tuma ko in dalen bɛ cour suprême ka tabali kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ye sariya jamana ye anw dalen don an ka kiri la kiri ka tigɛ min se k'a to Basidiki ka bila a ka hakɛ kɔnɔ mm. sariyaw ka bonya wala a bɛɛ lajɛlen ka dabila mm-hmm. problème filɛ nin ye mm-hmm. an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila Jɔsi Sedu k'a dɔn sɛbɛnnikɛbaa mm. taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛf'i ye min ye baarabila ye grève tile saba grève Jɔsi mm. Sedu k'a dɔn a bɔ pɔnputigi pɔnputigiw essence feerelaw minnu bɛ station de service la mm-hmm. Total Shell Ola ani Oryx o baarakɛlaw de farala ɲɔgɔn kan k'u na tile saba baarabila kɛ hmm. ka da u ka ɲinifɛnw kan Jɔsi Sedu k'a dɔn tuma min u ye ŋaniyasiri kɛ k'u bɛ baara in bila u ka ayiwa ɲɛmaw hmm. olu kɔni y'a jira k'a fɔ baarabila t'olu fɛlako ye n'u ma ɲɛ baarabila kɔ hmm. o tuma u na maa wɛrɛw ta minnu kɔni minnu ka baara kɛ u nɔ na Jɔsi Sedu nin kuma fɔ sɛndika bolofara min kɔni bɛ a u ka jɛjɛkulu kofɔ olu nana fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔnye kɛ o tuma ni baarabila bi kɛ a tɛ bɔ ka taa a a tɛ bɔ ka taa so koyi a bɛ to esansi feere yɔrɔ ninnu na maa o maa bɛ na k'u bɛna baara wɛrɛ kɛ a b'u kɔli a b'u bali baara yɛrɛ de tɛ kɛ esansi feereli kɔnɔ o kuma de t'a la K'a dɔn min kɛra sa patronbaw kɔni fana bɛ se a ko caman na olu sina ka wele bila polisi ma a tɛ baara kɛ o tiɲɛ ye nka maa wɛrɛ tɛ baara kɛ n ka cakɛda la nkalonbaw da Jɔsi Sedu k'a dɔn o de taara kɛ gɛlɛyaba ye pɔnpisi cɛ tan olu sɛbɛkɔrɔ joginna Jɔsi Sedu k'a dɔn maa naani minɛna u bɛ sɛndika bolofaraba min na u k'o de ma ko SYNABEF SYNABEF ye kangari de kɛ ka wulikajɔ boloda ka kunnafoni di mm. a ko grève kɛli mm. Jɔsi Sedu k'a dɔn bɛɛ lajɛlen n'a ka kan josariya de don ayiwa jamana kɔnɔ a ko sɛndika baara mm. josariya don ninnu bɛ nin baara nin wulikajɔ min na ka baara bila u b'u jo de fɛ sabula u ma sɔsɔli foyi kɛ sariyakisɛw la o tuma n'a fɔra k'u tɛ baara kɛ mm. Jɔsi Sedu k'a dɔn maa wɛrɛ man ka wulikajɔ boloda k'a fɔ bɛ t'u nɔnabila u ka service da la o man kan Jɔsi Sedu o min kɛra ni polisiw taara suur'u kan aa Jɔsi Sedu a ma ja mm. bere i k'a dɔn awa gaz lacrymogène mm. mugu jalan cili Jɔsi Sedu k'a dɔn karila ɲɔgɔn na a ma ja koyi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa ni marifatigi tɛ ɲɔgɔn kɛlɛɲɔgɔn ye mm-hmm. a ko i k'a dɔn mugu sisi bɛ wuli tuma o tuma Jɔsi Sedu k'a dɔn awa maa caman de sɛbɛkɔrɔ joginna mm-hmm. maa tan bɔɲɔgɔnko olu jogina jɔn sodi k'a dɔn dɔw sɛbɛkɔrɔ jogina olu dalen bɛ labitani a ko polisiso min n'o ye deuxième arrondissement ani onzième arrondissement olu de taara suru abɔ nin jama nin jamakuluw kan station minnu kofɔlen don total shell ola oryx jɔn sodi k'a dɔn o o station damadɔ de nin tɛ tubabu station ye de tubabu station ye nin bɛɛ datugutɔ don ɛɛ Ni embargo ma wuli faransi ma embargo wuli faransi ka wari de bɛ nin bɛɛ la an bɛ nin bɛɛ datugu ee a bɛ k'i ɲɛna yan o aa jɔn sedu sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye ayiwa maaw ye u sɛbɛkɔrɔ jogina maa tan kɔni ayiwa senna bɛɛ fɛ ka fɔ la olu sɛbɛkɔrɔ joginnen don wa moto tiɲɛna u ka telefɔniw tununna jɔn sudi k'a dɔn ko gɛlɛyara fo ka se a dan na nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba o ye amadu baba ɲangi ye amadu baba ɲangi ko ŋana bɛɛ tanu don kana bila k'i sa don kɔnɔ fɛn min ye dankɔrɔba ye ibrahima jawara a ka nin hakilina in n'a ko a ma maliyɛn tout court maliyɛn tout court a bɔra concept la a kɛra foroba ɲɛta de ye min kɛlen bɛ kɛnɛba ye jamana yɛrɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ min na a ko an bɛ don min na ko bi jamana politigi kuma cayalen bɛ mm. sabula fɛn min ye politigi maa kɔrɔw ye mm -hmm. olu ni politigi maa kuraw kɛlen bɛ ka danfara kɛ mm -hmm. taafanw tɛ kelen ye mm -hmm. minnu k'olu ye mouvement démocratique maa ye mm. olu de kɛra sababu ye ka musa fanga bin mm. ni ka na ni jɛmufanga ye sɛbɛnnikɛla ko u tile bannen bɛ mm -hmm. maakɔrɔw bɛ yen minnu ye maa jolenw ye hmm. minnu ye u ka dalilu an'u ka danganiyaw jira jamana kɔnɔ hmm, hmm. minnu ye cakɛdabaw sigi ka nafolobaw sɔrɔ ka maaw bila baara la ni ka jamana jidi olu sen donnen bɛ politiki la o maa koloma dɔ o ye ibrahima jawara ye hali ibrahima jawara hmm. a ye ko in daminɛ ni bɛn ani kelenya ye sabula waati min bin bi kɛ fɛn min ye dugu kan n'o ye ogosagu ye mhm. ani dugu caman bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen maaninfin fa mhm. denmisɛnw ni musow k'u ni kɛnɛ karaba mhm. ibrahima jawara a yɛrɛ ye kulekan bɔ ko in digira sɔnnɛmɛ na kojugu o donnama kama a ye wulikajɔ daminɛ a balima minnu bɛ bajangara ka sigi kɛ min bɛ se k'a to hakilinaw ka kɛ kelen ye o ɲɛ na a ko a ti dan o ma o yɔrɔnin bɛɛ a ye jamana kɔrɔnyanfan maagwɛ burudamɛ minnu bɛ yen n'olu ye marafa ta n'o ye CMA ye an'u nɔnɔw a ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka sigikafɔ kɛ a kɛra sababu ye ji jiginna u ka to la don o don mugu ni kisɛ bi ta fɛn min ye rebelle kɔrɔw fɛ u bɛ menace kɛ u bɛ kuma caman fɔ fɛn min ye Ibrahima Diawara ani maliyɛn tout court Ala n'u ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛn kɔni bɛ ka na dɔɔni dɔɔni hali n'a y'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ma dafa. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɛn bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o de kɛra a ka hakilina ye o hakilina min n'a y'o ta a nan'o yɛlɛma k'o kɛ dɛmɛnsira ye maa minnu bɛ yen ni se t'u ye n'u bɛ gɛlɛya la balo dumuni ji fɛn min ye siyɔrɔ ɲuman ye mm. kalankɛminɛnw mm. ani fɛn min ye dɛmɛ caman ye nafolomugu a y'o ta k'o yɛri jamana fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ mm-hmm. bɛɛ ko bi hakili nin ye ko ɲuman ye mm-hmm. maliden dɔw bɛ olu yɛrɛ de nan'a laɲini mm-hmm. ibrahima jawara ah. hakilina min b'e la a ka di anw ye mm. munna e tɛ fanga ɲini a ko fanga man d'a ye sabula ale ye jagokɛladen ye ale ye dɔɔnin sɔrɔ a bɛ fɛ ka maaw lahinɛ nka maa caman b'a nɔfɛ a ka di minnu ye ka politiki jɔyɔrɔw sɔrɔ o tuma olu ko mouvement malien tout court a k'a kɛ politiki tɔn ye a lɛni i kɛrɛfɛ anw yɛrɛ na jɔyɔrɔ sɔrɔ hmm. sɛbɛnnikɛla ko fɛn min y'o ye hmm. a nana fondation dɔ de dayɛlɛ min bɛ walankata hmm. min bɛ kɛ sababu ye ni ka hinɛ tɔ walankata jamanadenw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ ni politiki ye preuve jira ye ani ŋaniya ɲuman jira ye ibrahima jawara a ye ŋaniya jira sabula kab'a bi pano bila circulation na kab'a bi pano lana jamana kɔnɔ ka na izini sigi min bɛ karo dilan stone ka na b'o la fɛn min ye soba belebelebaw ye ka n'o daminɛ sirabaw ani jibondobaw ka n'o daminɛ diɲɛ seleke naani bun a kan ka bi farafinna gun kan n'a fɔra société baw k'a jira min ni bɛɛ lajɛlen bɛ waso n'a ye i b'a ka société o kofɔ n'o ye ibi groupe ye sɛbɛnnikɛla ko ibrahima jawara cɛ dumanba hali n'a y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen olu kɔni t'a yelen dɔn nka fɛn min y'a ka kɛwale ye a n'a ka cakɛdaw ye olu y'olu mɛn sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi politiki n'a kuma fɔra ni fɛn min ye politiki maakɔrɔw ye mouvement démocratique minnu n'olu fanga bannen bɛ olu ta kɛlen bɛ jamana lagosili a n'a tigɛlilima ye a bɛ kɛ sababu ye ni maa ɲuman minnu bɛ ka wuli an senkɔrɔ malidenw ka ɲɛsin ninnu ma sabula ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina kuraw ani ɲɛta kuraw don an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye vision ye o y'u ka hakilina ye sabula fɛn min ye taabolo kuraw ye ani ɲɛta kura baaraw don o don a b'o la wa a kalikan ye jamana basigi ani jamana danbekɔrɔw n'o ye bɛɛ kelenya koto ɲɔgɔntala ɲɔgɔn dɛmɛ ani yafa ɲɔgɔnma u bɛ se ka jiidi cogoya min na ibrahima jawara baara dilen kɔfɛ maaw ma jamana bɔlen kɔfɛ nɔgɔ la n'a ko a bɛ politiki baara kɛ maa bɛ se ka d'a la sabu a y'a ka preuve kɛ wa métier b'a bolo nka dɔw bɛ yen métier foyi t'u la métier profession politicien o de eh, an ka politiki maa bilama ye o de ye koyi eh, ibrahima jawara ninnu t'o ɲɔgɔn na ye dɛ i bɔra ka ibrahima jawara min fɔ n y'a dɔn stone journaliste sedu usine stone tigi n y'a dɔn i b'a dɔn anw anw gwale bɛ bɔ segu tuma min n'an bɛna o y'a sɔrɔ u denmisɛnninma damadɔ de bɛ teriya la il est de bajangara il est né à bajangara je sais mɛ a ye kɔli kɛ bamakɔya i ne y'a bajangara e ne i b'o fɔ ne yan ko a ye kɔli kɛ bamakɔya a kalan yan de segu jesi an tɛna tɛ di n ko anw ko ale bɔra segu n'u sɔrɔ u denmisɛnninwlanwlani u bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɔra ma jayara a fɔ ko kelen musafa jɔf musafafa a fɔ ko fila a bilaye basole basole a bɛ korofinna korofinna don la la i y'a mɛn saba n ja sotema Soteli man ja dɛrɛtɛri ja alasanjai lasanjai naani de ye gp a tɔ ka ca a tɔ ka ca n bɛ dan ni naani ma nin gurpbuw de la ɲɔgɔn fɛ anw ɲɛna ɲɔdi k'a don u tun bɛ fadenya ɲɔgɔn na kala de la olu ka teri tun ye kala de ye nin ye masɔn jumɛn sɔrɔ nin ye ma jumɛn nin ye mɔ ni jumɛn sɔrɔ olu ka fadenyaya tun y'o de ize tɛ tusa ansan ee anw anw ka denmisɛnninw ka bi fadenya ye shisha min de ye. awɔ shisha min Ibrahima Jawara b'a dɔn kojugu kabini an ah. jini ah. y'a dɔn marakadenya ni foyi tɛ kelen ye Jean dit Seydou école maa ban ah. vakansi kuma a bɛ sereli a bɛ sereli kɛ sabarasireya Ibrahima Jawara ka na ale ko a ɲɛlen don il a passé par là ce milliardaire là ɛɛ eh, eh, n ko o de bɛ maa kolo don

Jayara jama kelen soma a kɔrɔkɛ di n'a fa
safeji t tɛ lɔnta e wa a n bɛna defo bi a kan de bɔn wasa b'i weele ne kɛra
wasa de ka ci fɔra wasaya mɛn weele hali
ko man ni ja wɛrɛ yɛrɛ y'i weele o ka di nka ni wasa y' weele o man di wasa wasa bolo ka ka fɛgɛ ɔ ale ta bi bila enveloppe a ti komi a ti komi Ibrahim Karaɲara Karaɲara. cɛni cɛ- kamalen dɔ b'o bolo ko Laji Laji. n'a ko Laji b'i wele Laji b'i wele. ayi i bɛ se ka yɛlɛ Eh, ten bi yɛlɛ.
cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw la Daba Tunkara naamu bɔnyɛ bɔnyɛ laban ye boli ye kana siga n bala cogo bɛ di Jean dit Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma inspecteur kisɛ kelen fili Jean dit Seydou Nuhu Konare nin y'a ka fasiri ye Nuhu ko an ka taa Kalabankɔrɔ k'o tuba kelen ma k'a bɛ lakali Jean Seydou i k'a dɔn diɲɛ laban kabako ko tɛ ban i k'a dɔn nin kamalen Jean Seydou i k'a dɔn hinɛ t'a la makari t'a la maanifin yɛrɛ bɛ se k'i to i yɛrɛ ma cogo di a ka nin kɛ waliden Jean dit Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye Kalabankɔrɔ ye kunnafoni kɔni nana jɛnsɛn i k'a dɔn awa Kalabankɔrɔ maanifin kamana ganna ni npogotiginin fitinin dɔw ko san tan ni naani dɔw ko san tan ani duuru dimansi tɛmɛnen in na min ye marisikalo tile mugan tɛmɛnen ye Jean Seydou k'a dɔn ayiwa a yɛrɛ wolofa de bara ka kuma in lakali npogotigini wolofa de bara ka kuma lakali min ye furumuso ye ani denmuso bolila u taara Sabalibugu dɔgɔfiyɛ la k'u bɛ taa dɔgɔ jɔ Jean Seydou k'a dɔn u taara bɛn ni ayiwa nemuruba dɔ ye nemurubatigi dɔ jɔ ko a la nemuruba ka ca a da ka di o yɔrɔ bɛɛ furumuso sina ka nemuruba dɔ tigɛ ɔ k'a na nasɔngɔ ɲini o la k'a na dɔ feere o la a ye nemuruba caman san ka dɔ kɛ denmusonin kun san tan naani san tan duuru ɔ i k'a dɔn k'i senna yaala ni nemuruba ye sigida la Sedu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bamakɔ sigi farati dɔ ye nin ye den fitinin k'olu bila nemuruba feere nemurukumunin feere npogotiginin k'a dɔn ala k'an ni silamɛw kisi n'a ni danajugu bɛnna Sedu i k'a dɔn n'a ni sɛtanɛ den bɛnna don o don a a b'a ka maaya don galama na o de filɛ ka waliden sɔrɔ a tora yaala yaala la Jɔn Sedu k'a dɔn fo ka taa se nin duda in ma i k'a dɔn kamalennin dɔ sigilen bɛ o sina ka wele nemurubatigi nemurubatigi na ni nemuru ye na ni nemuru ye denni donna ni so kɔnɔ ni nemuru ye min kɛ aa Sedu k'a dɔn ala k'an ni silamɛw kisi a sina ka tɛ sara denni na waliden la walahi kamalen jamanjan dɔ kɔni a sina ka tɛlɛ sara waliden la ten a ɲɛnen kɔ tɛlɛ sara waliden la ka denni koron Jɔn Sedu k'a dɔn maa min ma deli fɛn min na ni k'i b'o koron Jɔn Sedu k'a dɔn a b'i puruti puruti denni kɔni kulela k'i samasama k'i puruti ka wasili kɛ ka kule dewu jɔn maa kun tɛ dukɛnɛ na don i k'a dɔn ayiwa cɛnin y'a ye sa denni bɛ ɲini k'a kɛɲɛ mhm. a kɔni ye ngɔnɔ in de bisi eh. ka ngɔnɔ eh. bisi eh. ka ngɔnɔ bisi kabini fanga bɛ waliden la fo ka taa ni kɛnɛ karaba
a mago ɲɛnen tuma min n'a wulila a ɲɛ b'a la k'a fɔ denni kɔni tɛ lamaga bilen ɲɛ bɛɛ waara aa a sɔmina k'a dɔn k'a fɔ a ye kojugu kɛ mm. jaja mm. denni taara lahara Jɔn Sedu o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn a bɔra ŋaɲa mm-hmm. ŋaɲa i k'a dɔn a bɔ butigitigi dɔ bɛ u ka da in na a taar'o fɛ yen o ni kiliyanw bɛ ɲɔgɔn na Ɔ. k'u ka na ale dɛmɛ dɛ Ɔ. ko a bɛ komi ale ye maa fa Eh? o kɔni y'a kɛ kolokalakan ye Kolokalakan ye. manamanakan de ye Ɔhɔ. o k'a ma i ku ta ka bɔ n da la dɛ bataraden Jala, i ye jala de kunu wa? awɔ i i falen de don Ɔhɔ. i k'a dɔn o kɔni y'a kɛ manamanakan ye Ɔhɔ. ɔ a bɔr'o la sa Mm. Jɔn Sedu k'a dɔn hakilina min nana a na Mm. ale kɔni bɛ nin ko in kɛ cogo di Mm. a sina ka dingɛ de tigɛ Eh? dukɛnɛ na Eh? walahi a kelen a kelen ɔhɔ a ye dingɛ ba tigɛ Ha. ka sin ka denni kolonkolon ka t'o bin dingɛ kɔnɔ k'o datugu a da la Mm. Ɛɛ, n'i ye maa fa ni ɲɔgɔn na ko Ɔhɔ. ee Jɔn Sedu a hakili ma se ka hakili sigi tɛ sigi a kɔni tora munumunu salo la a t'a dɔn a bɛ min kɛ Ɔ. a terikɛnin dɔ bɛ yen a taar'o nɔfɛ a sina k'o wele u nana min kɛ a ko i ɲɛ bɛ nin yɔrɔ in sennen na dɛ cɛnin ko ko ɔhɔ Awɔ. ee awa ko ko ne de ye dɔ fa a ko k'a bila dingɛ kɔnɔ a yɛrɛ de y'a fɔ a yɛrɛ da de y'a fɔ a terikɛ ye o fɔ terikɛnin sina ka boli o yɔrɔ bɛɛ ka kalabankɔrɔ gendarmerie sɛgɛrɛ ka taa kunnafoni da gendarmew tulo kan olu bolibaatɔ nana ka na dingɛ in wɔgɔbɛ mm. k'a wɔgɔbɛ mm. ka t'a sɔrɔ jɔnwa la denni i k'a dɔn maa su b'a kɔnɔ o mm. yɔrɔ bɛɛ olu ye fototaw kɛ mm-hmm. i k'a dɔn awɔ ka sɔrɔ ka kunnafoni jɛnsɛn a bɛ kunnafoni di sira minnu kan réseaux sociaux ɔ i k'a dɔn dennin yɛrɛ somɔgɔw kɔni ye ja in ye o cogo de la Jɔn Sedu i k'a dɔn u taara warakolo minɛ a ma i dalacɛ ko ye a ko ko kɛra kɛcogo o cogo a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ma dingɛ sen k'a yɛrɛ don a kɔnɔ e b'a dɔn tubabu sariya ninnu na n k'o de bɛ mɔnɛ don maa na o de b'a o dɔrɔn de b'a ban Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko a b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn duguba kɔnɔna Jɔn Sedu i k'a dɔn denmisɛnninw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen i k'a dɔn i man ka den bila la nafolo ɲini na sabula garijɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bin dɔ garijɛgɛ la denmisɛnnin a cɛman fara musoman kan k'u bila baara dɔw la k'u bila wari ɲini jugu dɔ la Jɔn Sedu i k'a dɔn ka sɔrɔ u ma se A man ɲi Jɔn ko Ala i yɛrɛ i b'i bolo s'i ɲɛ na dɔrɔn janko npogotigini tantan wili san tan ni duuru san tan ni wɔɔrɔ a man ɲi e c e cɛma cɛw bi ɲɛma k kamalenbaw bi ɲɛmakin ka k'u kan de n kɛ
janko ni sinnin bɔra ka ban sin kunnin a bɔra banna u ye cogo u bi ɲɛmakin ka k'u kan bataraden caman de ya Ala ba bataramaw han ka Ala kalaw Ala k'an ni silamɛw kisi koyi aami yarabi Ala k'an ni silamɛw kisi i bolo don daba tun kana ne bɛ n tɛgɛ don ah. min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma kabako fa duniɲa fanfarangaba eh, Allah kalifabugukaw ka bugu jara hmm. bugu kurunin nin y'a ka sɛbɛn ye eh. a ko i bɛ bugu dɔn n bɛ eh, ko kuruningalaba in anw b'a wele kalifabugu de ko kurunin bugu bɛ tellement k'a ka surun awɔ nkalontigɛ de y'a surun ko kurunin A ko mun? Kalifabugukaw ka bugu, unhun, a ko n mɛnna n ka ko la ani n tora n ka ko la, a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafɛ, unhun, sibiridon marisikalo tile mugan ani wɔɔrɔ, unhun, nɛgɛ kanɲɛ mugan bɛ se waati min na, unhun, Sebenikɔrɔ komini naaninan na, un, du dɔ kɔni bɛ yen, npogotiginin kabakoma dɔ kɔni donna, ɔnhɔn, suya wa, dabali wa, wala mun de bɛ nin bolo, ɔn, wala maji de don. Sɛbɛnnikɛla ko, an, a ko fɛn min ye npogotiginin ye, an, fitirida fɛ surɔfanaw dunnen bannen, an, fɛn min ye dudenw ye u sigilen bɛ u bɛ k'u kɔrɔsama waati min na, anhan, npogotiginin sinna ka don du kɔnɔ ten, an, ji dɔ fɛn dɔ jima b'a bolo, an, a sinna k'i bolo sɛri ten, anhan, a mana i bolo sɛri maa min fan fɛ, an, o bɛ sin o bɛ sin ka jingɔ ten k'o da duguma, ɛ, n'a y'i bolo sɛri maa min fɛ o bɛ jingɔ k'o da duguma, an, duden ka ca maa mugan ye, an, a y'a bɛɛ lasunɔgɔ, miniti kelen a bɛ fɔ o de ma ko camu camu de b'a bolo camu de b'a bolo san tan ni wɔɔrɔ dama han npogotiginin ye san tan ni wɔɔrɔ dama ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jama ye dukɔnɔmaa denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen sunana miniti kelen o yɔrɔnin bɛɛ npogotiginin kɔni a donna sow de kɔnɔ a ma fɛn o fɛn sɔrɔ armoirew dayɛlɛ a bɛ fɛnw ta a bɛ n'u to dukɛnɛ la fɛn min ye dara dɔ ye o dalen bɛ n'a ye dara in fa in na a b'o siri dew k'o da a bɛ don so wɛrɛ kɔnɔ a b'o kɔnɔfɛn bɛɛ larawe telefɔniw ni fɛn nafama min bɛ yen a y'a bɛɛ siri Mm, u mm. tor'o de la maa dɔ bɛ o y'u sigiɲɔgɔn ye ah. ale kɔni kabakuyara a mm. ɲɛ bɛ yeelen la dukɛnɛ la duden bɛɛ bɛ sunan na ɲɔgɔn fɛ dɔw jɛgɛnen bɛ kogo kan dɔw firilen b'u disi kan ale kɔni tɛ ɲuman ye o yɔrɔnin bɛɛ ale ye jateminɛ kɛ npogotiginin kelen ne bɛ don ka bɔ o la sow kɔnɔ ale sinna k'a to a ka dukɛnɛ la ka polisiw wele sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye neuvième arrondissement polisiw ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u nana ni mɔbili ye fin fanfin npogotiginin kɔni hakili latigɛlen bɛ a bɛ miniti bi naani ni duuru bɔ a bɛ nin ko in na polisiw cun mm. npogotiginin ko ko a bɛ boli mm-hmm. a ko a bɛ boli mm. a fɛn min ye polisiw o y'a sɔrɔ u ye da fan bɛɛ lajɛlen minɛ mm-hmm. npogotiginin ko a b'a bolo don a ka furaji in na ah. ko a b'a yɛri polisiw kan ah. eh, u ye goro k'a la mun de ɲininka don yalima furaji in bɛ min a tun bɛ furaji in mun polisiw a tun bɛ dɔ sɛri polisiw kan mm-hmm. ka taa a ka sira fɛ Sɛbɛnnikɛla ko a ko nka waraminɛ kilisi ka di i da ye mɔsɔn yɔrɔ sɔrɔ ka t'o la npogotiginin kɔni k'a b'a bolo don a ka furaji in na k'a seri a ma seri yɔrɔ sɔrɔ fɛn min ye polisiw ye u ye garaw k'a la npogotiginin na ni k'a minɛ ka taa n'a ye a ɲininkalen a jɔnna ko in bɛɛ lajɛlen la nka nin furaji kunda min b'a bolo ni nin kɛ sababu ye ka maaw lasɔmi maaw lasunɔgɔ a si ma se k'a dɔn
a
nin ye mun fɛn de ye jinɛmoriya tɛ foyi tɛ ka dumaa bɛɛ lasunɔgɔ a non, ka taa maa mugan ye écoute moi c'est des produits uh -huh. sûrement que produit dɔw don uh -huh. n'i y'a suma sama dɔrɔn eh, i bɛ suna ale yɛrɛ eh. i b'a sɔrɔ antidote kelen don ale la c'est ça non je vais t'expliquer clairement o ye produit sugu jumɛn ye voilà i t'a dɔn dɛ Jean Seydou jiri dɔ bɛ ne bolo walahi n bɛna gundo jugu dɔ da kɛnɛ kan bi jiri dɔ bɛ ne bolo jiri jiri de don ni n y'a wusu sisan arajo so in kɔnɔ han aw bɛɛ lajɛlen kunkolo bɛ ɲaami e yɛrɛ kabini dugu jɛra kabini dugu jɛra i ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ka se sisan ma i b'a bɛɛ fɔ ne ye eh, o jiri b'e bolo wa sans te rendre compte mais il va falloir que ne yɛrɛ de ka antidote kɛ n yɛrɛ la fɔlɔ c'est-à-dire jiri de don n'o tɛ a b'i yɛrɛ minɛ ah, n'o tɛ a bɛ ne yɛrɛ ne b'a antidote kɛ n yɛrɛ la a lakari a lakari ye min ye ne b'o dɔn o bɛ kɛ situlu de la i b'o don i nu kɔnɔ donc toi tu le sens pas Mm-hmm. a bɛ a bɛ mori dɔw bolo. ee jiri jiri in fɔ n ye. ɛɛ n bɛ taa BDM na sisan ka taa Ibrahima Ndiaye lasunɔgɔ ka wari bɛɛ ta. ɛɛ fa b'i la o.
Jean Seydou o jiri bɛ ne bolo ni n y'a kɛ wusulan la sisan e mana na ne fɛ k'i nana filɛli la Jean Seydou kabini i kabini i bangena don min i ye diɲɛ koba o koba kɛ n b'a bɛɛ f'i ye. mm. ne b'a mm. bɛɛ f'i ye e ma nin kɛ nin zaa e ma nin kɛ nin zaa e ma nin jogo jugu nin kɛ e ma nin janfa in kɛ wa e ni karisa ma nin kuma in kɛ e natɔ sisan e ni karisa ma nin kɛ wa jaa jɛliden ye ko caman kɛ koyi ɔ ɔ ni n'o fɔ e ye sa e ja tɛ wuli ni ne ko miliyɔn duuru di yan i b'a i bɛ se i bɛ ban i b'a di merci mais ka sɔrɔ n y'i drogué dɛ c'est purement de la drogue naturelle ne b'a kɛ wusulan la i na b'a kɛ n bɔ ne b'o fɔ e ye e tɛ ne dɔn arajo baara ne y'a fɔ natu ye o n'u ye arajoso in datugu don jeli b'a ka moriya kɛ an kɔni bɛ kini dun o e tɛ ne dɔn yɛlɛsi selilu ntola ni kelen min filɛ nin ntola bi k'a siri san ni dugu cɛ ntola bɛ jigin i b'a majamu i b'a fɔ i jɔ a b'a jɔ i b'a fɔ jigin o gundo bɛ jeli bolo i tɛ di mɔgɔ la maa ye fɛn caman kɛ koyi dɔ kɛ nin bɛɛ la ne ye san wolonwula de kɛ san wolonwula jinɛmoriya la n bɛ jinɛmoriw ka dama fɔ e man ɲi jinɛmori dama maa bɛ fɛn fɛn fɛn fɔ an ye bilen e man ɲi haramuden la i la a bɛɛ ni san bɛ ne nɛgɛ den na cɛ haramu E ja an t'i dɔn e e tɛ ne dɔn ne mana gabɔnw ni fɛnw tɔɔrɔ sisan i mana nin kɛ i k'a dɔn tukɔnɔ maaw la siɲɛ kelen siɲɛ fila Jean Seydou i sigi dɔrɔn i ka kala ni meleke i kunkolo la i b'i ka miliyɔn caman minɛ ka na yɛrɛ diya a banna dɛ Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Jean Seydou k'a dɔn diɲɛ ye nin ye mhm. Jean Seydou k'a dɔn dankɔrɔba taar'i da mhm. min ye jango sisɔgɔ ye mhm. jango sisɔgɔ ne de tun bɛ to k'a fɔ a ma ko jango bilenni jango bilenni i k'a dɔn ayiwa ala ka wele sera a ma a dalen bɛ sodiba kaburudo la Jean Seydou k'a dɔn ayiwa ni maa jɛra k'i ka ko di ala ma i bɛ lafiya sɔrɔ taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen se tun bɛ jango ye ka taa ka bana furakɛ diɲɛ dugu o dugu y'a ja a tun bɛ se ka taa yen nka ala ko k'a bɛ sa dɛ Jean Seydou n'i sara i k'a dɔn i ka saya in da ala kunna ala de bɛ maa fa n'o tɛ maa si den kelen tɛ se wa jango sara jango sara mali la yan ɛ ka nin wariba in don a kun a ma bɔ boli de bɛ maa kisi yan
boli i ka bɔ ka taa diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ sa de wa n'i sa kuma sera fura t'o la fura t'a la Jean Seydou jango jango maa kalannenba mhm. a ye baara ɲɛnama caman kɛ jamana kɔnɔ mhm. sabula min ye premier ministre ya a y'o kɛ jamana kɔnɔ Jean mhm. Seydou k'a dɔn jango a fatura san bi wolonwula ani san naani janaja don min kɔni ye bonyaba ye o taara k'a sɛgɛrɛ jamana faamaw Jean Seydou k'a dɔn ka taa se a yɛrɛ dɔnbaw ni balimasiraw ma jango bilennin Jean Seydou k'a dɔn ni kalan don a y'o kɛ fo ka t'o sɛbɛkɔrɔ kun ni foroba baara don Jean Seydou k'a dɔn jango y'o kɛ sabula i k'a dɔn minisiriyaw ka na se fo n ɲininka jamanakuntigi nagakɔrɔla o ɲɛmaayaw ma ka na kɛ fo premier ministre ye ni hakili b'a la baaraba laban min kɛra jango fɛ an tɛna ko in janya san deux mille douze min ye coup d'état kɛlen min ye ayiwa fanga minɛni Sɛki Modibo welela, ɔhɔ, Sɛki Modibo Jara, plein pouvoir, Jara Sedu k'a dɔn ayi, an bɛ saya ko la sa, kana, n bɛ saya ko, plein pouvoir, je, je vais remettre ma démission à qui
Koti.
Saula. Saula. Don tɛmɛna koyi ee premier ministre bamananfama a b'ale kɔnɔ ko an bɛ sa koyi bawo bamananfama nka a tun b'a kɔnɔ ko an bɛ sa koyi ba de hali ko cogo di u y'a ɲini k'e ko cogo di u sina ka denmisɛnnin naani in fɔ a ma ten
ko nin ni ye dɛ sisan i b'a di jɔnni ma a ko n'o k'a ma so la jamana jamana kɔnɔ koyi o seguka dama de nin kɛ ɲɔgɔn nin dama da dama da amadu seguka ye ale yɛrɛ seguka ye amadu wa seguka denkara kɛ ee Amadu y'a kɛ ee anw ka den tɛ a lamɔna anw fɛ yen de sikasoka don a bana la lamɔna anw fɛ yen Sika- sikasoka de don ee astafurulayi ala ala ka yafa maa ma koyi an bɛ jango ka banni ko kuma la Walahi. maa da don kuma na Ee. astafurulayi plein pouvoir premier ministre plein pouvoir je vais remettre ma démission à qui À qui? a ko a ɲɛ bɛ dɔn sisan a y'a di Anw bɛ kati jsi sedu ne sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn jango ala ka hinɛ walahi jango kun ye cɛ dumanba ye dɔnni sedu i k'a dɔn ni hadamaden mɔgɔw ka juguyaya walima gɛlɛya bɛ maaninfin ka ko ban jango kun tɛ kɛ jango ye o kɔ coup d'état bɛ kɛ don min hali saga minnu bɛ jango ka so mɔgɔw de taara k'a farafara u ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ ma Han? O kɔ- eh, après ça o kɔfɛ il a résisté il est devenu premier Premier ministre ministre. i ye hadamaden dakan ye ni ala y'i da min kama i ta k'i Wa da il n'a sa pas porté plainte.
Eh, kabu Il mu n'a a ma- pas maa t'a dɔn a la yɛrɛ Ne yɛrɛ ka jango yɛrɛ ye kuma na. Han. Waati min u taara boulangerie jɔ a ka da la ka sisi k'a kan. Ah, ah. Fɔ fɔ sisi tun b'a tɔɔrɔ. Ah bon? A- O o waati kɔni a a- a bɔ hali a ma bɔ ka kuma. Non, kuma A taara tɛ dɛ. fɔ mairie ye a ye n b'aw deli a ye boulangerie in teliw. n kɔrɔla n man kɛnɛ vraiment boulangerie a bɛ n dɛsɛ ka sunɔgɔ c'était la seule fois que j'ai vu jango de mes propres yeux bamanan ala ka hinɛ bamanan na bamanan teri de tun don ça il l'aimait trop sedu bamanan bamanan fatulen a ye ne weele ka dalasi waa tan di k' ale tun tɛ yan k' a tun taara furakɛ ko n ka t'o di bamanan ka du ma k'o y'ale ka dugawu wari ye nin jango kelen ala ka hinɛ ala ka yafa jɔn kuma ma
deux phrases trois phrases ne kɔni ye min faamu faama ɲuman ma ɲuman la a ka kuma man ca walahi
ala ka hinɛ ya rabi alahu amin y'a sɔrɔ i k'a dɔn waati dafara i k'a dɔn nɛgɛ kɛrɛfɛ i bɛ bolo yangan na an b'a bila yan sa min ye sisan sisan an balima bɔbɔ ka jɛmukan o bɛ sigi